ndewonu ndị be anyị onye unu na-alụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ gbasara obodo idu na ọba ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'oge gboo o nwere obodo abụọ a na-akpọ idu na ọba obodo a dudebe onwe ha nso ha na-emekọrịta ọtụtụ ihe ọnụ ha na-azụkọrịta ahịa ọnụ ha na-echukọrịtakwa mmiri n'otu iyi ha na-emekwa ọtụtụ emume mekọọ ya ọnụ mana o nwere ihe mere nke bịara itisa obodo abụọ a n'oge ịkọ ihe ubi obodo abụọ a bụ idu na ọba kọrọ ihe ubi mgbe ha kọchara ihe ubi ha o wee ruo mgbe ịghọ ihe ubi ọ bụrụ na ihe ubi obodo idu epughị ka a tụrụ anya ha aghọtaghị ihe ubi ha kụrụ nke a mere ka ọtụtụ ndị idu jee n'obodo ọba wee gaa ghọta ihe ubi ndị ọba kụrụ ha ghọrọ ya nke ukwuu nke wutere obodo ọba o wutere ndị na-akọ ihe nke mere na ọgba aghara bido dịwa n'etiti ha ndị obodo ọba bịara ịnụso ndị idu ọgụ ihe a mekatara mekata mekata nke mere na ha bidoro dịwa n'iro ebe ọ bụna ha hụrụ onwe ha ọ bụ n'ahịa o ọ bụ n'iyi o ọ bụ n'ebe ọ bụ n'ụzọ ebe dị iche iche ha hụrụ onwe ha ha na-anụ ọgụ

mgbe nke a mechara ndị idu kpụkọrọ wee jee n'ọba wee yọọ ha dododo ha gbaghara ha na ọ bụ enweghị ihe oriri mere ha ji wee bịa zuru nke ha na ihe ubi nke ha kọrọ amịghị mkpụrụ ka a tụrụ anya mgbe ndị ọba nere anya tụlee wee hụ na ha ka nwee ọtụtụ ihe mkpụrụ nke ha kọrọ ndị ọba kwetakwara na udo ka mma karịa ịlụ agha ha makwara ndị idu ikpe wee sị ya tupu ha agbaghara ha n'agwa ha kpara na ha bụ ndị idu ga-abịa kọọrọ ndị ọba ihe oge ọkụkọ ihe n'arọ na-abịa Ndị Ọba kwetere n'ihe nke a gwara ha. Ndị Idu yọkwara ka udo chịa n'etiti obodo abụọ a. Malite ụbọchị ahụ gawa, Idu na Ọba na-ebi n'udo. a na-ahụta ha dịka nwanne idu na ọba na-emekọrịta ọtụtụ ihe dị iche iche udo chịrị n'etiti idu na ọba bido ụbọchị ahụ wee ruo taa ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na udo ka mma karịa ịlụ agha ọzọkwa bụrụ na ihe dapụta nsogbu dapụta n'obodo ọ na-aka mma ịhọrọ udo ịbịakọ ọnụ ndị mebili ihe ma ọ bụ ndị mejọrọ ekweta na ha mejọrọ wee yọọ mgbaghara ya bụ na mmadụ kwesịrị ikweta na o mejọrọ mgbe ọbụla o mejọrọ wee yọọ mgbaghara ka udo wee chịa ọzọkwa bụrụ na izu ohi na-enweghị adịghị mma n'ihi na ndị idu jere zuo ohi ihe ubi ndị ọba nke butere nsogbu ọ ka mma na ị yọrọ karịa ije je zuru ya n'ohi n'ihi na ọ bụrụ na ndị idu yọrọ ayịyọ ndị ọba ga-enye ha ihe owuwe ihe ubi ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ngwanụ ka emesịanụ